bi ye kari ye novanburu kalo tile duuru san ba fila ani mugan ni saba aw minnu sɔgɔlen bɛ mifa kominikasiyɔn jabarani na ni wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila ni aw ka dɔgɔkun kunnafoniw wagati selen min ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka lakana ani min ɲɛsinnen bɛ an ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ye barolasigi kɛ barolasigi min kɛnɛ kan min ye dirpa ɲɛmɔgɔ ye ni o ye kolonɛl major solomani danbele ye a ye a yira ko anefis tɛmɛnen kɔfɛ ani tesalit ni agelɔk ko min ye an ka finitigilakaw ye ko u labɛnnen don ka u ka donni kɛ kidalikaw fɛ yen nɔ a ye a yira ko an ka finitigilaka minnu bɔra gawokaw fɛ yen ɔkutɔburukalo tile fila tɛmɛnen ko u ni kidali donda bɛ taa i jɔ kilomɛtiri kɛmɛ ani fila ɲɔgɔnna la a ye a yira ko yanni novanburukalo tile tan ani duuru cɛ ko ni ala sɔnna ma min ye an ka cɛdenw ye ni o ye an ka finitigilakaw ye ko minusuma taara ka kan min to yen nɔ ko u bɛna na u cogo a kɔnɔna la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye a yira minusuma cɛdenw na ko u ka u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni desanburukalo ye o hukumu de kɔnɔna na minusuma ka cɛden min tun bɛ kidalikaw fɛ yen nɔ olu ye u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan u tun tatɔ don gawokaw fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔ u ka tagali nin senfɛ u ka bolimafɛnw yɛlɛnna mugu jugu dɔ kan n'an b'a fɔ a ma ko engin explosif nanzara kan na a kɛra sababu ye ka u ka cɛden caman bana o hukumu de kɔnɔna la min ye onu kuma lasebaga ye ale ye kuma ta ale ye a yira ko nin ye waleya cɛjugu ye kosɛbɛ ko nka n'i y'a ye ko nin kɛwale ninnu bɛ ka nin cɛden ninnu sɔrɔ ko k'a sababuya kɛ min ye u ka pankuru ye o tɛ se ka jigin an fɛ yan nɔ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya sɛbɛn tɛ nka a ye a yira ko u bɛna u seko ni u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka u ka lakana sabati cogoya min na u ka nin tagali in kɔnɔna la tarata don ɔktɔburu kalo tile bi saba ni kelen san ba fila ni mugan ni saba min ye yorosokaw fɛ commune de bura la olu ka kalanso min bɛ yen nɔ marifatigi jatigɛli kɛwale kɛbaga dɔw tagara u ka kalanso nin datugu u selen ye u ye a yira u ka nin kalanso ɲɛmɔgɔw la ko u ka kalanso nin datugu wa u ye a yira denmisɛn minnu fana bɛ ka kalan kɛ kalanso nin kɔnɔna la ko olu ka taa so ayiwa min ye burakaw ye u ko k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma yaasa fu bɛ se ka siri nin ko in na cogoya min na sabula u ye a yira ko hakilijigin ka kɛ ko san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn wagati ko nin nin binkannikɛla ninnu ni jatigɛkɛwale kɛbaga ninnu nana ka u ka kalanso datugu nin cogoya de la o bɛ an na taa burkinakaw fɛ yen min ye burkina faso jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka denmisɛnnin finitigilaka dɔw bɛ yen nɔ olu tun bɛ degeli kalan na kɔdivarikaw fɛ u ye u lasegin min ye u ka chef d'état major des armées ye ale ye a yira ko nin denmisɛnnin ninnu minnu filɛ nin ye ko u tun bɛ kalan dege la wa u tun bɛ kalanso min na u tun bɛ kilasi min na o bɛ taa a daminɛ kilasi wɔɔrɔ fo ka taga se kilasi tan ani fila ma ni an b'a fɔ o ma ko terminale ko u bɛna u lasegin ka na u ka jamana kɔnɔna la ni o ye burkina ye u ka na kalan nin tɔ laban burkinakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kanbursɛn piritanɛ min bɛ yen nɔ ko u bɛna u ka kalan kɛ yen nɔ wa kanburusɛn ale ni wagadugu de ka surun min ye kolonɛli majɔr simpore ye ale ye nin laseli kɛ ɔktɔburukalo tile bi saba ni kelen su ka dugu jɛ araba la novanburukalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan ni saba baarada min ɲɛsinnen bɛ banankɔrɔ ni joro sirakow ɲɛnabɔli ma segukaw fɛ yen nɔ a yirala ko min ye marifatigi jatigɛlikɛwale kɛbaga dɔw ye u tagara nin cakɛda in na ka taa u ka baarakɛminɛn caman tiɲɛ nka min ye ala tanu ko ye maa si ma bɔnɛ a ni na nin baara minnu yɛrɛ filɛ nin baara ninnu kun hakilina tara an ka jamanakuntigi de fɛ ni o ye kolonɛli asimi goyita ye juin kalo tile tan ni saba san ba fila ni mugan ni saba tɛmɛnen nka a kɛra sababu ye baara ninnu bɛna jɔ fɔlɔ arabadon ɔktɔburu kalo tile mugan duuru san ba fila ni mugan saba min ye kɔmisɛri dirisa samakɛ ni a ka cɛdenw ye olu ye tɛgɛ kɛ maa naani na ka sababuya kɛ u bɛ ka jamana ka foroba sɛbɛn dɔw yɛlɛma ni o foroba sɛbɛn na min ye carte d'identité o bɛ a la fiche individuelle nina fo ka taga se passeport ani permis de conduire ma u bɛ ka ninnu ta ka u labaara k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya kɔnɔna ye nin wagati in na u bɛ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ u ni ɲangini min ka kan ka o da u kan nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo k'a sababuya kɛ olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la ni ala ma aw ni ne ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan